3, 2, 1, 0, Dia dhaoibh, Brian anseo ag léamh na nuachta as Éirinn don aonú nuair trí céadach, sílim gur fearr aonú a úsáid le dátaí, don aonú lá mí Lúnasa dhá mhíle is a sé déag agus, ar ndóigh, tráth scéalta Éirinn, Éireann atá na scéalta seo ag teacht. Uimhir a haon, ag leanacht ar aghaidh leis an síorchaint seo faoi thástáil struis sna bainc. agus is cosúil gur rinneadh, go ndearnadh tástáil, tástálacha struis ar AIB agus Banc na hÉireann, Banc Aontas Éireann sílim a thugtaí i bhfad ó shin. ar AIB agus tar éis tástálacha a thug le fios go bhfuil na bainc seo i dtrioblóid agus nach léir go bhfuil siad sláintiúil ó thaobh airgeadais de, tá na bainc sin ag gníomhú chun infheisteoirí a chur ar a suaimhneas. OK? Bail ó Dhia oraibh. An mheabhair agus ospidéil meabhairghalar in Éirinn. Is cosúil go gcosnaíonn coinneáil síciatrach in Éirinn, nó na hathbhreithnithe a bhaineann leo go háirithe, dhá mhilliún agus dhá scór euro. eicínt cearr leis an gcaoi a d'úsáid mé an uimhir sin, €42 milliún, uimhir a haon, tá ardú suntasach tagtha sna táillí do dhlíodóirí, síciatraithe,

sé sin ina n-ainneoin nó in aghaidh a dtola nó go neamhdheonach. Uh, Tá an leabhar nua amach bhuel ag chun a rá leabhar nua ach deacair a rá an leabhar é agus ní hé JK Rowling a scríobh é ach tá leabhar nua tagtha amach le hainm Harry Potter air agus cad é breithiúnas na léitheoirí? Bhuel, ní úrscéal é, ní le JK Rowling é, agus mar sin, deir Sarah Keating, ná bí ag súil leis an draíocht céanna, ceart go leor. Maureen Dowd agus í ag caint faoi Obama agus Clinton sa toghcháin deiridh agus mar atá gluaiseacht Clinton fásaithe idir an dá linn. Níor threascair Barack Obama Hillary Clinton nó inneall na gClintons. Go deimhin níor chuir sé an t-inneall sin as cumhacht in aon chor. Tá mo leithscéal focal atá uaim.

Cruach Phádraig, agus b'fhéidir gur féidir libh an fear seo a fheiceáil ag dreapadh Chruach Phádraig, bhuel thiar, ach ní dóigh liom go raibh sibh in ann an ceannteideal a léamh faoi, agus b'in go bhfuil uimhreachaí na ndreapadóirí titithe. Ní dheachaigh suas an sliabh ach 12,000 agus is titim suntasach é sin ó bhlianta roimhe.

Éagsúla, difriúil, ilchineálach, b'in an focal a bhí uaim. Contrártha, heh, nó sin ceann nua dom. Sílim gurb iad sin na scéalta móra go léir, tá cúpla mionscéal, Tá ráta an fhoréigin baile ardaithe, a deir Breitheamh sinsearach, go bhfuil seo ag teacht as brú eacnamúil. Ceadúnas speisialta do alcól i gCill Gharbháin, Contae Chiarraí. Tá Donald Trump i dtrioblóid as na rudaí a dúirt sé faoi shaighdiúir Moslamach de chuid Mheiriceá a maraíodh san Iaráic. Beidh ardú i mbillí leictreachais. Tá béim ar chúl i dtaobh Brexit ag titim méid na gcumasc agus méid na n-éadálacha a fuair. John Delaney, cén mar a thiúrfaí ar sin? Bualadh bos ina sheasamh? Sin rud ar cheart a bheith ann. Cinnte, éasca. Seasamh ag bualadh bos, whoop, ní raibh. Uh, ó lucht éisteachta dílseanach i gCluain Mheala. agus ba í Leona Maguire an t-imreoir amaitéarach ab fhearr sa ghalf i Woburn an tseachtain seo. Sin an méid, sin iad na scéalta móra, níl fhios agam an bhfuil aon rud mórán eile le rá agam. So fágfaidh mé mar atá sé agus tá súil agam go mbeidh sibh ag éisteacht arís sar i bhfad. Idir an dá linn, guím rath Dé oraibh go léir.